Tithokoze Mulungu chifukwa chakuti walola kunena kuti tikhale nayonso nthawi yophunzira Mawu ake lero. Tili lesson imene mutu wake ukuti how to keep the Sabbath holy. How to keep the Sabbath holy. Tisanalowe mu phunziroli taloleni kunena kuti titseke mmaso kuti tipemphere. Atate wathu ndi mpulumutsi Yesu amene muli kumwamba, ife tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo komanso mpata ophunzira mau anu. Ine kapolo wanu ndakonzeka kugwira ntchito iyi Koma ndikuzindikira, kunena kuti, ngati ndingabwere mwachibwana, singapambane. Chotero ndifuna ndipemphe mukhululukire mphulupulu zanga, komanso ana anu kulikonse kumene amvetsere ndi kuonera phunziro ili. Tikupempheni, Yehova, kuti mukhale nafe. Mutiphunzitse mwa mphamvu ya mzimu wanu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. How to keep the Sabbath holy. Lemba limene tikuyamba nalo ndi Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day. Kumbukirani, mudzikumbukira, tsiku la Sabata, litani? to keep it holy. Lizikhala lopatulika. Six days you shall labor and do all your work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Masiku asanu ndi limodzi mudzigwira ntchito zanu zonse, Koma tsiku lachinambala 7 ndi Sabata la Yehova Mulungu wanu, in it you shall do no work, mu ilo osagwira nchito ina iliyonse, you inuyo, nor your son, mwana wanu wamwmuna, nor your daughter, wamkazi, nor your male servant, wanchito wamwmuna, nor your female servant, nor your cattle, wanchito wamkazi, kaya ng'ombe zako, nor your stranger who is within your gates, kaya kwabwera mlendo asagwire nchito, Chifukwa tsopano, for in six days, izi zikuchitika chifukwa mu masiku sikisi, the Lord made the heavens and the earth, Ambuye adapanga kumwamba ndi dziko, the sea and all that is in them, ndi zonse zimene zimapezeka m'menemo, and rested the seventh day. Ndi Yehova adapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri. Therefore, kotero,

Kufunikira kwa Sabata. Izi nde zikuchitika dziko mmene likupita kumapeto. Sabata lasungunuka anthu akuoneka ngati alibe nalo ntchito. The Sabbath should not be a day of either ordinary labour, Sabata lisakhale tsiku logwira ntchito ya wamba, idleness, kapena kungokhala or amusement kapena kuzisangalatsa, kunjoya. zinthu za dziko but one of rest koma likhale tsiku lopuma, reflection, kulingalira kuti kodi moyo wanga ukuyenda bwanji wa uzimu, holy joy, kukondwa mwa uzimu mwa chiyero, worship, kupembeza Mulungu and helpfulness ndi kuthandizira wanthu wena mu zosowa zawo. It should be the happiest limene lokhala tsiku lokondwa kwambiri, the brightest lowala and the best of all the week ndipo tsiku lonjoyetsa lokondwelera kuposa masiku ena onse mu one week such it should be made for young and old izi zimayenera kuti adzichita nalo motero aakulu ndi ang'ono omwe he, he. Young and old, very early the children can be taught the stories of creation and redemption. Ana ali ang'onoang'ono auzidwe za kulenga kumene Yehova analenga dzikoli ndi kufotokoza kuti titachimwa otilengayo adatisatira ndi kudzatifera and taken out amid the handiwork of God and taught to see him and to commune with Him through nature. Nde ana athu tiwaphunzitse ang'onoang'ono mbiri imeneyi komanso mmene angamalumikizirane ndi Mulungu mu chilengedwe akamakhala m'sabata nkumaona zolengedwa. Preparation for Sabbath. Kukonzekera Sabata, Therefore, chotero, is an essential to its proper observance, Ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti sabatalo lisungidwe bwino, God's blessing is upon the first moments of the Sabbath as well as upon the last, Mdalitso umene Mulungu anadalitsa tsiku ili, anadalitsa kuyambira pamene dzuwa langolowa pa maminitsi oyambirira ndi ma hours. Anadalitsanso maminitsi ndi ma hours a tsiku linalo dzuwa likamalowa, kuti sabata lithe. Chotero osanyozetsera ma hours ena, ndi mmene akufotokoza motero, and as far as possible, Everything should be got in readiness so that the entire day may be devoted to God and humanity in the manner indicated. Nde tsiku lonse la sabata limayenera lisamalidwe likhale loperekedwa kwa Yehova kumpembedza komanso ku, kuthangatira mtundu wa anthu. Izi kuti zitheke, chirichonse chokhudzana ndi Sabatalo timayenera tikonzekeretu Sabatalo lisanafike. In making the Sabbath, nde pochita Sabata, Mulungu kulikhazikitsa, God rested, nde Mulungu adapuma, blessed, analidalitsa, and sanctified the day, ndikulipatula, kuliika pambali, ndikuliyeretsa. Eksodo 20 vesi 11 ndi amene akufotokoza zimenezo, Whoever then, ndiye wina aliyense, keeps the Sabbath aright, amene akulisunga bwino, may expect that there will be brought into his life God's rest, kuti m'moyo mwake mubwere kupuma mwa Yehova, blessings, Blessings, madalitso, and sanctification, ndi kupatulidwa komanso kuyeretsedwa, zimene adachita Yehova ku sabatazi, ife tikamalisunga mmene Mulungu akunenera, zimachitikanso ku moyo wathu. Timayeretsedwa, timapatulidwa komanso timadalitsidwa. Ganizo lotsogolera, to find out how one can receive the blessings placed by God on the true Sabbath day. Tikufuna tione mmene munthu angalandirire mdalitso umene Mulungu adawuyika mu tsiku limeneli kuti anthu adzilikumbukira. Kumbukirani mutu wathu wa phunziro ndikuti How to Keep the Sabbath Holy. Mulungu wakumwamba adapereka Sabata. Tapeza m'mbuyomu kuti dziko lapansi nalonso anthu adapereka tsiku lawo limene lili first day of the week, Sunday, posachedwa likakamizidwa ngati sabata. Koma tikufuna tione la Yehovali, la Mulunguli, timayenera kulisunga motani? The Bible clearly shows that God's original Sabbath is still the true Sabbath. Bible ukamaliwerenga from Genesis to Chivumbulutso likuonesa kuti sabata la pa Genesis chapter 2 ili limene Mulungu akupereka atangomulenga Adam ndikumupatsa mtundu onse wa dziko lapansi udalandira mpakana chivumbulutso lilipobe silinathe ai Man has introduced another day, munthu motsogozedwa ndi satana wapereka tsiku lina. but God has not blessed it koma ilili wapereka munthuli mulungu sanalidalitse sanalipatule sanaliyeretse because it is the sign of apostasy tsiku limene lili la first day of the week sunday likaperekedwa ngati sabata ndi chizindikiro chakuukira We must learn how to observe the holy Sabbath day, Tikuyenera ife, popeza Mulungu walamula tikumbukire kusunga sabata likhale lopatulika, tiphunzire ku Baibulolo kuti amasunga bwanji sabata kuti likhale lopatulika. Tikhale tikuyankha mafunso ngati awa, What does the Bible say about the Sabbath day? Kodi Bible lafotokoza chani za tsiku la sabata? What is the first requirement in the Sabbath commandment? Eksodo chapter 20 verse 8. Choyenera choyambirira kuti munthu achite kuti akwanitse kusunga Sabata, vesi 8, udzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Namba 1, munthu akufunsidwa kukumbukira. Mulungu sanafune olengedwa a mdziko adzaiwale. Satana ndi ochenjera akutiuza linatha linakhomedwa pa mtanda zimenezo ayi mutha kupemphera siku linalililonse nzoonadi ndinanena maphunziro ambuyomu kuti kupemphera yesu anati pempherani kosalekeza every day we are supposed to pray but God chose one day kuti limenelo tidzikumbukira ndakuti likafika tidzikumbukira tidzikumbukira kuti chani? kuti likhale lopatulika. Masiku 7, Mulungu adasankhapo limodzi, the day number 7, kuti likhale lopatulika. For what purpose are we to remember the Sabbath day? Tilikumbukire chifukwa chani? For the purpose to make it holy. Tikumbukire kuti likhale lopatulika, kuti ndi la umulungu, tizilitikama, likabwera muja pa lizitiopsa, chifukwa Mulungu adaliyeretsa, adaligaira umulungu, nde liri ndi the divine power in it, its a divine day, its a godly day, ndi tsiku la umulungu, Mulungu wa Kumwamba, tinakakhala timamvetsetsa mawu anu, chirichonse cha Mulungu chimakhala ndi mphamvu ya umulungu, mpweya umene anauzira ku chidole, chidongo chosemedwa, Unali mpweya wa Mulungu, unali ndi umulungu. Ndi chifukwa chake munthuyo anakhala ndi moyo. Chotero la Sabata lili ndi umulungu. All through the week, mkati mwa wiki, the keeping of the holy Sabbath day is to be remembered. Mkati mwa wiki muja mukamagwira ntchito, m'mutumu udzikumbukira nkhani yakuti kutsogoloku kukubwera Sabata, nde udzikonzetseratu zinthu. No business arrangements or travel are to be made which would cause us to break this commandment ukamapanga mapulani tili ndi zovuta pakati pathu zovuta ziti tidzayike liti kupangiratu pulani tidzayike tsiku lakuti kuti sabata lisasokonekere monga yesu khristu atafa adamuyikiratu m'manda friday sabata lisanayambe kumapanga pulani osayenda ulendo kunyamuka friday ulendo wa 2 days wa ku tanzania ulendo wa 3 days wa ku south africa Kunyamuka friday ayi mulungu akuti zimenezo ayi tikonzetseretu kuti sabata lija lisazasokonezedwe ndi kalikonse we are to be mindful of the keeping of the weekly sabbath during the 6 preceding days nde masiku sikisiwa mmutu mwathu tizikonzetseratu kuti tsiku lija lisazasokonezeke who made the sabbath day holy adapanga tsiku la sabatali kuti likhale lopatulika ndi akaunda? ndi mpingo winawake? ndi mzungu? kapena munthu wakuda, Eksodo 20 vesi 11 chifukwa masiku asanu ndi limodzi masiku asanu ndi limodzi yehova adamaliza zakumwamba ndi za dziko lapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili mmenemo napuma tsiku lachisanu ndi chiwiri chifukwa chake Yehova akubwerezanso, anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Yankho la funsoli, God made the Sabbath day holy, we are to keep it holy. Adalipanga kuti likhale lopatulika si mphamvu ya dziko ngati munthu ngati za Sunday kuti Constantine ndi azinzache ma emperor a Rome and the papacy no Koma uyu ndi Yehova, Yesu Mwiniwake. According to the Bible, Malingana ndi Baibulo, when does the Sabbath begin? Sabata lopoti tilisunge limayamba nthawi yanji? Chifukwa nthawi ya dziko lapansi imanena kuti tsiku limayamba 12 koloko. Koma ya m'Baibulo, Sabata nthawi yake imayamba bwanji? Tsiku limatha nthawi yanji malinga ndi Baibulo? Genesis chapter 1 verse 5, Ndipo Mulungu anatcha kuyerako Usana, ndi mdimawo anautcha Usiku. Ndipo panali madzulo, ndipo panali m'mawa, tsiku loyamba. Malingana ndi Bible, tsiku limayamba dzuwa likamalowa ndiye pamene dzuwa tsiku limayamba ndithu nchifukwa chake chinthu chikamatha ndimafotokoza chitsanzo akamati banja latha banja latha pamaoneka paoneke kuti wina wanyamula katundu wake wapita munthu sunganene kuti mwango- mwangotolana nkhosi basi nonse muli pompo kenako banja latha ayi lili latha eh, banja lathu lilatha Mutu wako unanakuzia hadi kama toka kama eh unibwezera zintu zanga. Eh unataka unibwezera kwa kwa yanga sidi kama na hebu duda na wakati. Paoneke kuti china chake chachitika kuti china chayamba china chatha. Tsiku likamatha dzuwa limalowa chubwi ndikubwera mdima pamenepo tsiku latha 12 koloko usiku umadziwa bwanji kuti tsiku latha kuona na wotchi zachisatana chotero malingana ndi Baibulo likufotokoza kuti dzuwa likalowa tsiku latha maliko Marko chaputala 1 vesi 32 Baibulo likufotokoza kuti, Ndipo madzulo, litalowa dzuwa, anadza nawo kwa Iye onse akudwala ndi akugwidwa ndi ziwanda. Dzuwa litalowa, tsiku lina litayamba, pamenepo adabwera nawo, giving us a sign Levitiko, Levitiko, dzuwa likalowa tsiku limakhala latha. Nchifukwa chake mumaona kuti dzuwa likalowa mbalame zimatiposa ife anthu kumabwerera kuka, kumakalowa mkhola mwawo, zinyama zonse zimatiposa. Koma ife anthu makani timadikira 12 koloko usiku. Mbuli ndi ndani? Chifukwa nyama ikudziwa nkhuku kwa kwa kwa kwa kwa kwakalowa mkhola. Mbu, nkhuku, mbuzi, ng'ombe zikudziwa kuti kwada zikukalowa. Koma munthu akudikira 12 koloko pamenepo lulutu ndani? Levitiko 23 vesi 32 akuti, Likhale ndi inu sabata lopumula, ndipo muzichepetse, tsiku lachisanu ndi chinayi madzulo, kuyambira madzulo kufikira madzulo musunge sabata yanu. Kuyambira sunset to sunset, tsiku limayamba dzuwa likamalowa, limadzathanso dzuwa likamalowa, ndiye kuwerengera kwa kumwamba. Kumbukirani, Mulungu sanalenge wotchi, chifukwa nthawi zambiri timagomera zinthu zimene munthu anapanga kumaona ngati ndi zimene zili zolondola. Iyayi. Mulungu sanapange wotchi. Izi ndi nzeru za anthu, ya mivi, digital, kaya ndi ya chani kaya, iliyonse. The sun never fails to tell the correct time. Dzuwa silinaphonyepo kapena kulephera kufotokoza nthawi mmene ilili. Long before man invented clock, anthu kalekale wotchi asanaipeze, anthu amadziwa kuti pano tiitereke dzuwa likakhala paliwombo, amadziwa kuti iyi ndi 12 koloko. Paliwombo amaikandira. Dzuwa latipeza, wotchi yatipeza munjiratu, zinthu zitayambika kale. God has appointed the sun to mark the beginning and the end of the day, Mulungu adapereka dzuwa lizitiwonetsera poyamba ndi potsera, pothera, pa tsiku. The day always begins at evening, Malingana ndi Bible, tsiku limayamba dzuwa likalowa. This was made clear in the record of creation, Izi adafotokoza bwino pa nkhani ya chilengedwe pa Genesis chapter 1. It was, it was still true in the days when Christ was on earth. Yesu ali pa dziko pano ndi onse atumwi mpaka na buku la chivumbulutso amayendera mawerengedwe omwewo mpaka na lero. Thus the Sabbath commences at sunset on Friday and ends at sunset on Saturday. Nde la sabata limayamba dzuwa likalowa friday komanso limafika pokutha dzuwa likalowa saturday. Chifukwa chake Yesu anakamuyika dzuwa lisanalowe on friday kuopa sabata kuti asaliswe which is the preparation day. Nde malingana ndi bible tsiku lokonzetsera sabata ndi liti? Tsiku lokonzetsera. Malingana ndi Bible, tsiku limene analipatula kuti liri mkati mwa week muja mmakonzetsera pang'ono pang'ono koma ili dedicated to the preparation of Sabbath ndi liti? Akufuna ationetse momveka bwino makamaka kuti kodi Sabata tilikonzekere tsiku lake liti? Pali limodzi kapena onse? Ehe, tifunse funsolo motero. Eksodo 20 verse 9. Masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Now from Sunday limene lili first day of the week to Friday all these days ndi masiku okonzetsera sabata utha kusankha kuti ine zovala zanga ndizisitatu Wednesday ndizichapiratu Monday kusita Wednesday kupolisha nsapato Tuesday kuziikiratu pambali zozavala sabata izi chanchani zonse akufotokoza kuti zikuyenera kutero kuti zikuyenera kukhala Moteromo how many days is man expected to work? Nde munthu akuyenera adzigwira ntchito masiku sikisi kukonzekera sabata komanso kugwira ntchito zake zonse azimalize Anyone who does not who does not employ his time in useful labour during six days is breaking the commandment equally with the one who works on the seventh day Nde akufotokoza momveka bwino Munthu amene sagwira ntchito masiku 6. Lamulo la Sabata ndi Sabata ndi zinthu ziwiri zosiyana. Lamulo la Sabata ndi Sabata ndi ziwiri zosiyana. Sabata ndi tsiku la chinamba 7. Lamulo ndi zimene Mulungu akufotokoza za masungidwe a tsiku la namba 7 lo. Nde pa lamuloli pali nkhani yonena kuti 6 days thou shall labour. Mulungu, ma, kuti munthu asunge sabata, limayamba ndi kugwira ntchito. Ngati uli waulesi kuti mkati mwa week muja Sunday umangokhala basi umangosewera bawo, kada kada kada kada kada kada, thuuyo akudya, thuuyo. Haha amwene, mtaji ndi uwu, alipo anthu ena sapanga kena kalikonse kupita pa bawo kudzadya, kubwerera pa bawo kudzadya, basi draft zikhaza basi kumangopanga zokhazo basi kuyendera anthu ma game basi kupita pa nsika basi kuima mbali mwa nsewu kumaona magalimoto anthu ena chigamuno chisapale nsewu amasowa zochita kumwe pamene umangochiyenda kumangochiyang'ana mpaka madzulo munthu amene sagwira ntchito 6 days amaswa sabata kuswa sabata akuti ngati sukugwira ntchito masiku 6 ukuswa chimodzimodzi ndi munthu amene akugwira ntchito tsiku la sabata lija chotero tizigwira ntchito the day always begin yeah. tili apa 6 days ehe of faithful work is essential if a man is to fully appreciate the blessings of the sabbath day of rest munthu kuti afike pomamva kukoma kuti ah ah sabata ndi mdalitso umayenera uzitanganidwa mkati mwa wiki Anthu amene amakhala busy kugwira ntchito molimbikira zosiyanasiyana kumunda, kuma company, ma ma business, ma shop, chani anthu kutamanga tamanga kutamanga uku ndi uku amati ikafika Friday dzuwa ndikudzalowa akaimika kena kalikonse amachita kupumanso puma eish ai Ambuye mulemekezeke thank you God for the Sabbath ndipumeko. Alipo anthu amene amagwira ntchito ntchito folo zitatu maiko akunjamu anthu ena amagwira ntchito zausiku 4 hours uku ena uku 2 hours ena uku chani Amene aja they need the sabbath umagwira ntchito masiku sikisi likafika sabata umalipanga appreciate umalemekeza Mulungu chifukwa cha sabata. Ulesi osagwira ntchito molimbika ndi umene umafunanso kuti sabata lija usalione phindu lake nkumafunanso kuti ugwiremo ntchito what is the day before the Sabbath called. Now, funso limene mafunsa nthawi ija anthu nadya mfulumira tsiku limene limabwera sabata lisanayambe baibulo amalitcha kuti chani luka chapter 23 verse 54 the day that comes before the sabbath tsiku limene anamuyika yesu m'manda amalitchula kuti chiyani Luka 23, verse 54. What is the name given to the day that comes before the Sabbath. Ndipo panali tsiku lokonzekera. And there was the preparation day, chizungu amatero. Ndi Sabata linayandikira. It was the preparation day and the Sabbath draweth, draweth nigh. Hey. Linali tsiku lokonzekera ndipo Sabata linayandikira kuti liyambe. Tsiku limene limabwera before Sabbath limene lili Friday, Yesu anafa Good Friday, ndi preparation day malingana ndi Mulungu. Ndi day number 6 is the preparation day. Preparing, preparing for what? Finishing the preparations for the Sabbath. Tsiku lake ndi limeneli preparation day. What is to be done on the preparation day? Tsiku limeneli lokonzetsera munthu amayenera Kucita ciani? Malingana ndi Bible, tsiku lokonzetserali munthu amayenera kucita ciani? Eksodo chapter 16, asanafike popereka malamulo. Pa Eksodo 16 pa, pamaonetsa kuti pa nkhani imene Mulungu amagwetsa mana kaya ciani, amaonetsa kuti asanafike kuja kukapereka malamulo khumi, Sabata limasungidwa kale. Sabata ndi la mu Edeni, si la pa Decalogue kuyambira pa malamulo khumi a pa, a pa, a pa, a pa, a pa Sinai iyayi. Ndi khalidwe la akumwamba onse olengedwa ndi Yehova chifukwa zolengedwa za Yehova zimasunga Sabata. Ndi chifukwa chake pa 16 pa angelo samapita kukaponya mana on on on Sabbath nde akufotokoza momveka bwino 16 vs 23 kunena kuti chani? Vs 23 Ndipo ananena nawo, Ichi ndi chomwe Yehova analankhula, Mawa ndiko kupuma, Sabata lopatulika. Akulankhula nawo pa Friday, Chimene mudziwotcha lero, popeza mawa ndi Sabata Friday, wotchani. Chimene mudziphika, phikani lero Friday, ndi chotsala chikukhalireni chosungika kufikira mawa. Apa akutifotokozera momveka bwino kunena kuti Mulungu adalamulira kuti zinthu zonse zichitiketu friday kumaliza kuphika kukazinga kuwotcha kutani kena kalikonse tifotokoze bwino chifukwa cha nthawi yathu tiyimire apa kaye gawo loyamba kumbukirani tikuphunzira how to keep the sabbath holy mulungu akulamulira kuti tsiku lachi namba 7 lililonse tidzisunga sabata tikumbukire ndilopatulika tisachite nalo mwachibwana Komanso tidaphunzira kuti ndi chizindikiro cha Yehova ndi anthu ake ndiye tilisunge bwanji kuti tisamchimwire ndi zimene tikuphunzira ndiye gawo loyamba tiyimira penepa tibweranso posachedwa koma pamene tikutseka gawo loyamba lolani kuti tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu tifuna tikuthokozeni chifukwa cha gawo loyamba la phunziro Pano tifuna tipumilile. Pamene tikupumila, Yehova, tifuna tikupempheni kuti ana anu amene amaonela ndi kumvetsela akhale pompo. Pamene tikutseka part 1, atsegulenso part 2 kuti alumikize phunziloli nkulimva bwino bwino kufikila kumapeto. Iwo ndi ine tipulumutsidwe mwa chisomo chanu mudzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.